In sa chistione de s'asilo comunale Primi Passi e sa biblioteca Satta intervenit su cussizeri comunale de Uniti per Nuoro Pierluigi Saiu pro ammentare sos impinnos picados dae su sìndicu Andrea Soddu. Pro s'asilo Primi Passi, Saiu ammentat sos impinnos picaos dae su Sìndicu in ocasione de sa protesta de sas mamas e de sos traballadores de sa cooperativa chi gestit s'istrutura dae trint'annos. Est a narrer chi s'asilo aperiat dae prima die de Capidanne, ma pro Saiu non s'at a poder fàghere ca, a pustis chi non s'est pòtia fàghere sa pròroga pro chistiones de legitimidade, su bandu pro s'assegnatzione 'e nobu l'ant publicadu su sechi de agustu, in ritardu e sos tempos de sa gara non sun lestros. Su bandu difatis depet abarrare publicadu unu tempus minimu, in prus bi cheret su tempus suo pro fagher sa gara, francu cuntestatziones e ricursos, iscribet Saiu. E duncas s'istrutura non s'at a poder cunsignare pro prima die de Capidanne. Bi diat chèrrere un'assegnatzione provisòria ma Saiu pedit si at a èssere possibile a la fagher a sa Cooperativa Primi Passi. S'àtera promissa chi est isetande est cussa ligada a su dinari in favore de sa biblioteca Satta. Saiu in su documentu sutalìneat chi a pustis de sos proclamas de s'amministratzione mancat sa detèrmina chi permitit a su Comune de pagare sa cuota chi l'ispetat. Una risolutzione de fagher aprovare in sa Càmera de sos Deputados pro seiare sas fainas netzessàrias a torrare a pònnere in motu su cumpartu de su late e de su casu berbechinos. A la presentare in sas dies coladas su deputadu de Unidos Mauro Pili, chi at finas apretadu sos presidentes de sa Càmera e de sa Commissione Agricultura de Montecitorio a la pònnere in calendàriu. Su prètziu de su casu berbechinu est minimadu de su barantachimpe pro chenti in duos annos, in su duamiza e bìndighi in sa Prata de Milano baliat a nobe euros e bintitres tzentèsimos, nat Pili, e como est a chimbe euros e deghe. Unu disacatu mai bidu e Regione e Guvernu no ant fatu nudda pro firmare custa derruta in Sardigna. Su deputadu de opositzione sutalìneat chi sos nùmeros bocaos a pizu dae s'osservatoriu de su mercadu latieru caseàriu Clal punto it, sun sa màzine de unu setore oramai a puntu malu. A nde prànghere, nat Pili, sun mescamente sos allevadores chi sun sos prus dèbiles in custu mercadu. Si depet istituire un'autoridade garante pro certificare. Bi cheren certificatziones de cantidade e calidade pro pianificare e guvernare sas produtziones, unu garante contra a s'ispeculatzione capassu de regulare sa dimanda e s'oferta de su cumpartu, chi tutelat prima sos prus dèbiles e garantat a su mundu de sa pastorìtzia securesa de diritu e de balanzu. No andat bene chi su late si bendat chentza connòscher prima su valore, concruit Pili, e pro cussu s'autoridade depet pensare a unu sistema de certificatzione cuncretu. Mancari in custas dies su Cussìgiu regionale e sa Giunta esseren istados firmos pro sas fèrias, sas chistiones de s'elisucursu de sa riforma de sa rete ospedaliera e sa nòmina de su diretore generale de s'Azienda regionale pro s'emergèntzia e urgèntzia no an abrandadu. Pro sa nòmina de su diretore de s'Areus unu grupu de cussigeris de maggioràntzia at presentadu un'interrogatzione ma s'opositzione puru est apretande. Sa delìbera de nòmina de s'Areus sa Giunta l'at pronta dae su duamiza e sèichi e lu cunfirmat una delìbera de su nove de agustu, iscrivet Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Fortza Italia. A pustis de oto meses dae s'iscadèntzia de su tempus prevìdiu pro lege, sa Giunta galu non l'at aprovada. Est un'iscàndalu, sichit Cappellacci. chi sa Giunta regionale no apat rispetadu s'iscadèntzia pro un'atu chi si depiat adotare intro su trintunu de Nadale de su duamiza e sèichi. Sa Sardigna est connoschende un'ente chentza conca chi no ischit a cale ala si dare, in s'ìnteri su gastu sanidade creschet e sos servìtzios miniman. Su coordinadore de Fortza Italia pedit a sa Giunta de rinnegare sa leze istitutiva de s'Areus si lu cheret fàghere e non de sichire a mantènner totu firmu. Pro sa polìtica sarda s'atonzu no at a èssere fàtzile. Coladas sas fèrias su Cussìgiu regionale at a dèpere isòrbere prus de una vertèntzia, sa prima cussa de su cumpartu agropastorale. Ma chentza si ch'irmenticare de sa lege urbanìstica chi at cajonadu prus de unu dolore 'e mata in intro de su centru-sinistra e sa riforma de sa rete ospedaliera. In prus, pessande a sas eletziones regionales prevìdias in frevàriu duamiza dechenobe an a cumintzare a s'ammaniare pro sa campagna eletorale sempes pompiande a sas eletziones polìticas natzionales. In s'ìnteri sa coalitzione de tzentru-sinistra at pèrdiu carchi cantu in caminu. Sos Rossomori, La Base e Centro Democratico si che sun andados iscracande sa janna e sun pompiande aterube. Su partiu de sos sardos, a pustis de sas dimissiones de s'assessore a sos traballos pùblicos Maninchedda, est sempes crìticu chin sa Giunta, chi a oe at nùmeros resèstiches in Cussizu, mentres pro aprovare sos provedimentos, custos provedimentos importantes, at bisonzu de una coalitzione forte e cuncorde. S'opositzione z'est pronta a gherrare, non cheret fàghere iscontos a nemos, est pronta a isfrutare in Sardigna puru sa crèschida chi at àpiu a livellu natzionale. Pro su chi pertocat a su PD sa bolontade est cussa de andare a botare in s'iscadèntzia prevìdia mancari a sa Giunta totus li pedan de apretare in custu restu de legisladura pro che collire su mezoru de s'economia chi nos at serbidu pagu rispetu a su restu de Itàlia. Eris unu pore de turistas e de nugoresos sun acudidos a biere s'isfilada de su Carrasecare de Sardigna, su primu apuntamentu de su programma chi at ammaniadu s'amministratzione comunale pro sas chentu e dechesete editziones de sa Festa de su Redentore. Sun istados trèichi sos assòtzios culturales de sas provìncias de Nùgoro e de Aristanis chi ant presentadu sas màscaras traditzionales de sos mamutones e sos issocadores de Mamujada, sos turpos de Oroteddi, su bundu de Orane, su corongiaju de Làconi, sos urtos e butudos de Fonne, sos tintinnatos de Siniscola, sos colonganos de Austis, pro nde mentovare calicunu. Sa manifestatzione at permìtiu a sos turistas chi ant isseperadu sa Sardigna pro su mare e su sole de connòschere sos protagonistas de su carrasecare barbaricinu, chin sas caratzas issoro orrorosas e predales, Sas dantzas, sos rituales, sos passos cadentzados an ammaghiadu sos istranzos e lis at bestiu sa curiosidade de bennere in iberru a bier sos ritos paganos e chentza tempus de su carrasecare de Barbagia. A oje mancat una chida a s'isfilada de sas bestes rusticas de sa traditzione sarda chin chimbantatrès gruppos dae totu sa Sardigna e chentu prus o mancu cabaddaris, omines e feminas. S'apuntamentu chin sa professone làica e de mai cantos colores est pro dumìnica manzanu a sas deche dae Arburada del Lavoro pro onorare Cristo Redentore chi dae chent'e dechesett'annos bardiat a Nùgoro e a sa Sardigna intrega. Sos agentes de su commissariau de Gavoi ant denuntziau a pede lìberu tres zòvanos de Lodine e unu de Fonne pro aer scaddau un'òmine de trintotto annos de Gavoi. Su fatu est capitau arbeschende a su trintunu de trìbulas a ora 'e sas chimbe 'e manzanu in Gavoi suta sa domo de su malasortau chi fit ghirande a pustis de sa festa de sa Itria. Cando est arribbau suta domo sua at acatau isetande lu sos tres zòvanos chi a primu l'ant fertu a conca chin d'unu trastu pesante e una borta rutu a terra l'ant dadu una cadda che fizu 'e mala sorte. Los at firmaos sas boches de unu bichinu chi s'est sapiu de su chi fit capitande. A s'òmine l'ant sucurtu e jutu a sa guàrdia mèdica de sa bidda ma, aberguada sa gravidade, che l'ant picadu a s'ispidale de Nùgoro ube sos dutores l'ant dadu trinta dies de curas. Sos carabineris de sa cumpania de Siniscola, direta dae su capitanu Andrea Leacche e sos militares de s'istatzione de Orosei, sunt indagande ca eris a ora de sas deche de sera in localidade Su Mutrucone, in sartu de Orosei, un'imprendidore edile de sa bidda, Gian Giacomo Coronas, est istau fertu a curtzu 'e domo sua. Sos militares an acertau chi l'an isparau una fusilada a pallinos chi l'at fertu a ancas, mancumale no a manera grave. A Coronas che l'ana picau a s'ispidale de Nùgoro ue sos duttores l'ana dau binti dies de cura e che l'ana bocau belle derettu. Sas indagines de sos carabineris como su sunu chircande de iscoperrere chie l'at isparau e proite l'at fattu. In sa chistione de sas ses iscolas de ispecializatzione mèdica, tres in Tàtari e tres in Casteddu, chi arriscana de no àere s'autorizatzione de su Ministeru de sa Salude, ùndichi cussizeris regionales de su PD, primu firmatàriu Roberto Deriu, ana presentau un'interrogatzione a su presidente de sa Regione Pìgliaru, a sos assessores a sa Sanidade Arru e a s'Istrutzione Dessena. Sa polèmica est cumintzada a pustis de un'indàgine subra sas iscolas de ispecializatzione italianas publicada in su Corriere della Sera. De sas mille battoschentos e trintatres presentes in Itàlia, chentu trintachimbe, e in custas bi sunu fintzas sas ses sardas, sunu in perìculu ca, segundu unu documentu de s'Osservatòriu natzionale de sa formatzione mèdica ispecialìstica, non sunu in gradu de formare bene sos istudentes. Cussiderada s'importàntzia istratègica e culturale de sas iscolas de Tàtari e de Casteddu, sos cussizeris regionales pedin si est a beru chi dae s'annu acadèmicu imbeniente in Casteddu an a tancare sas iscolas de ispecializatzione mèdica de su dipartimentu de Medicina e Chirurgia e in Tàtari cussas de Neurochirurgia, Neurologia e Anatomia Patològica. Su casu de s'Iscola de Ispecializatzione in Chirurgia de Casteddu est aprodadu in Parlamentu chin un'interrogatzione urgente a su MIUR e a su Ministeru de sa Sanidade presentada dae su parlamentare de sos Riformadores Pierpaolo Vargiu. Tank Lab Festival est sa manifestatzione chi s'at a fàchere chenàpura in Nùgoro in su Parcu de Sant'Unofre, ue sa mùsica andat a manu tenta chin s'amparu ambientale, s'an a poder bier sas òperas de medas artistas sardos e nugoresos chi diventados famados in s'èstero in dom'issoro non los connoschet belle che nemos. Su programma l'an presentadu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa in Munitzipiu presentes Elia Bellotti, in arte Edward. Tank, DJ nugoresu dae medas annos in Londra, e s'assessore a s'ambiente Giuliano Sanna. In su parcu, totu sa die, b'an a èssere cuncertos e fainas artìsticas, sas luches e sos colores de Grazia Palermo, su seminàriu de Augustine pro imparare a fàchere jocàtulos e istrumentos musicales dae s'arga collia in sos muntonàrios citadinos. A pustis de sas chimbe de sero, sa mùsica chin sos DJ, Alessio Mereu e Andrea Cossu de Casteddu, e sos nugoresos Edward Tank, Frank Lucas, Skabi e Fradiles de Lotre. S'assessore Sanna at faveddau de sa fortza e de sa gana de fàchere de chie at ammaniau custa manifestatzione. A su Tank Lab depiat a partecipare peri Pietro Sanna, su pitzinnu nugoresu mortu in Londra. Una de sas passiones suas, difatis, fit sa mùsica e pro cussu l'an a ammentare in s'ìnteri de sa manifestatzione chie l'at connotu at a poder lassare un'ammentu in d-unu libru biancu apòsitu. Sunu chentu trinta sos dischentes chi custu manzanu an apertu sa 'e bintinove editziones de sos seminàrios de Nuoro Jazz, promòvios e organizados dae s'Ente Musicale de Nùgoro chin su Comune e sa Regione, Cust'annu sos istudiantes sunu prus de chentu dae totu su mundu chin musicistas chi arribana dae Frantza, Turchia, Palestina, Belgio e Austria. S'edade andat dae sos doich'annos de unu baterista de Merano, su prus zovanu, a unu pianista casteddaiu de setantases annos, su prus antzianu. Su cursu chin prus iscritos est cussu de pianoforte chin sos mastros Dado Moroni e Salvatore Spano chin bintisette iscritos. Sichiu dae cussu de cantu jazz e laboratoriu vocale fatu dae Francesca Corrias. Pro ùndighi dies, fintzas a sa prima die de Capidanne, Nùgoro at a èssere una de sas capitales europeas de su jazz, chin unu programma prenu de bellas fainas ue sas letziones in àula, fatas in s'iscola cìvica de mùsica 'e Mughina s'an a intreverare chin sos cuncertos, cuncertos chi an a andare in ziru in sas biddas a fùrriu 'e Nùgoro, an a bìere musicistas famaos sonande chin sos dischentes e chin gosu mannu de sa zente e de sos amantiosos de su gènere. Cust'annu puru a s'acabu de sos cursos an a assignare sas bursas de istùdiu a sos menzus dischentes e in s'ìnteri sichit sa collaboratzione chin su Locomotive Jazz Festival de su Salento e chin cussu de Aix-en-Provence e sa rete Medinea, chi, comente at nau su presidente de s'Ente Musicale de Nùgoro, Angelo Palmas, s'annu chi benit at a crompire unu bellu progetu europeu ube Nuoro Jazz at a collaborare chin La Valletta, Lisbona, Istanbul e Aix. Est totu prontu in Nùgoro pro sa festa de su Redentore, editzione chent'e dechesete. Domìnica, a sas deche de manzanu, s'isfilada de sas bestes rùsticas traditzionales at a mòghere dae Viale del Lavoro pro acabare in Prata Santa Maria, ube su Pìscamu de Nùgoro at a dare sa benedissione solenne. An a èssere presentes una sessantina de comunidades dae totu sa Sardigna chin prus de tremiza pessones bestias a sa rùstica, una prufessone laica pro ammentare cussa religiosa, de su bintinove de agustu de su mille nobighentos e unu, cando in su cucuru de su Monte Ortobene aian inaguradu e beneitu s'istàtua de brunzu fata dae s'iscultore Vincenzo Jerace, a cherrer su Redentore in Nùgoro fit istadu Papa Leone su 'e trèichi, pro celebrare sos binti sèculos de sa cristianidade, e totu sos sardos aiana contribuiu pro bi poder resessire chin d'unu contributu cada unu su chi podiat e cussu manzanu de chent'e deche sett'annos a oje in s'ortobene bi fit a beru totu sa Sardigna chin sas bestes suas sos piscamos pro onorare sa figura de su Redentore chi aiat bintu sa morte chentu feminas an a tancare s'isfilada in ammentu de Grazia Deledda femina balente premiu Nobel pro sa literadura e a pustis sos cabaddaris, òmines e fèminas. E non mancan sas polèmicas pro sas misuras de securesa chèrfias dae sa Commissione provinciale cunforma a sas diretivas intradas in vigèntzia a s'incras de su disacatu capitadu in Prata Santu Càralu in Torino, Eris sa Confesercentes Provinciale est intervènnia pro sinzalare sos problemas cajonados a sos tzilleràrios ca lis ana proibiu de pònnere sas mesicheddas in sos marciapiedi. Ma àteros commerciantes puru, mescamente de su cursu, sun a lamenta ca s'ana bidu sas transennas in buca 'e janna custringhende sos clientes a facher milli ziros e totu chentza li narrer nudda, chentza los abbisare. A lu sinzalare est Antonio Cambedda, presidente de sa Federmoda Italia Confcommercio de Nùgoro, chi sutalìniat, eja, sa netzessidade de sas misuras de securesa, ma las podiant facher chin prus critèriu pro non facher dannu a sas atividades commerciales chi traballan cada die

chentza chi totu siat unu dannu pro commerciantes e residentes. Sos carabineris de sa Tenèntzia de San Teodoro e de sa Cumpagnia de Siniscola, direta dae su capitanu Andrea Leacche, A secus de su mandau de sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro ch'ant secuestrau totu s'istrumentatzioni impreada in sa discoteca Buddha del Mar de San Teodoro. Su provedimentu de s'autoridade giuditziària arribat a pustis de sas richiestas de sos carabineris de San Teodoro chi prus de una borta sunt dèpios intervènnere ca sos residentes si sunt lamentados pro su burdellu e sa mùsica tropu arta a cada ora de note. In totu s'istiu sos carabineris L'ana fatu tres contravventziones a su mere de su locale pro aere violau s'ordinantzia de su Comune chi proibit sa musica in sos locales a pustis de sas duas de de notte. E dau chi su mere no at mai rispetau sa leze, sos carabineris ana fatu richiesta de secuestru preventivu pro su reatu de disturbu a su pasu de sa zente. A dispettu de sa cunfirma de sos trinta milliones de euro in favore de su cumpartu ovinu, sa Coldiretti Sardigna su chimbe de Capidanne at a fàcher su matessi sa manifestatzione chi at a reunire in Casteddu totu su mundu agrìculu sardu, a lu cunfirmare su presidente de sa Coldiretti, Battista Cualbu chi nat puru chi sas misuras postas in campu non bastan a esòrbere sa crisi nighedda chi est aterrande totu su mundu de s'agricoltura sarda. Est una noba de importu s'istanziamentu de sos trinta milliones ca est netzessàriu a acatare cantu prus dinare possìbile pro abrandare custa crisi metzana agravada dae una sicagna mai connota, nat Cualbu. Ma no nos amus a firmare, fintzas a cando sa Regione no at a bocare a pizu fainas cuncretas a pustis de sas promissas fatas su bintottu de trìbulas cando amus suspesu sa manifestatzione in su portu de Terranoba, Dae sa Regione semus isetande rispostas craras. Sa Coldiretti sutalìniat chi no an nobas de sos bìndichi milliones de euro pro sos pastores. No est istau rispetau su tempus prevìdiu pro los licuidare intro Santu Gabine e lis an promìtiu chimbe euros a capu. Non s'ischit nudda de su millione nobichenta miza euro pro sos coltivadores de labore, de sos tres milliones e mesu a sos comunes pro sos dannos de sas nibadas e de s'àstragu, de sos ses milliones pro masellare sas berbeches betzas e de sos chimbanta milliones de sos prèmios comunitàrios promìtios a mesagustu e chi lis sun dande che medichina 'e ocros. Sa Sardigna, a dispettu de s'aumentu de sas presèntzias turìsticas, at registrau una minimada de su duos e mesu pro chentu de sos prètzios de sas domos pro sas vacàntzias, comente est capitau in Emìlia-Romagna, Ligùria e Trentino, ma rispettu a s'annu passau b'at àpiu unu mezoru de su zero virgola sete pro chentu. A lu nàrrere est s'Osservatòriu natzionale immobiliare e turìsticu duamiza e sèichi de Fimaa Confcommercio in collaboratzione chin Nomisma. Intre sas primas trèichi localidades a livellu natzionale chi ant registrau prètzios artos de bèndida bi sunt Porto Cervo e Porto Rotondo. Secundu sa Fimaa Confcommercio pro una domo in Porto Cervo tocat de bocare nobemiza e seschentos euros a metro cuadru, mentres in Porto Rotondo bastana petzi oto miza e setichentos euro a metro cuadru. In Italia su pretziu mediu est de dua miza e duchentos bintinove euro e in sas localidades de mare s'arribbat fintzas a dua miza e nobichentos chimbantatres euros semper a metro cuadru. Custu duncas est su tempus pro investire in su setore turisticu, pretzios bonos in localidades de mare chi an patiu sa minimada de sos pretzios pro sa crisi in tota Italia, Francu in carchi locu si poden acatare afares de profetu, a lu nàrrere est Marco Mainas, vicepresidente natzionale Fimaa Confcommèrciu. Su mercadu de sas secundas domos in Itàlia est mezorande, pro more puru de su chi est capitande in àteras natziones.